wawawawa amwene amwene mwadzuka eh amwene ku zimbabwe kwachitika nkhani yopatsa chidwi mm. zimbabwe si zangozi ayi zangozi eh, mwamva kale eh, mizimu ya anthu amene amwalira pa ngozi zimene zija iuse mu mtendere eh, ya tiwafunirenso kuchira mwansanga amene avulala amene ali kuzipatala zosiyanasiyana ndithu eh, our thoughts and prayers are with you nonse amene mwavulala pa ngozi zimene zija eh, komano nkhani yomwe ndikufuna ndikambe apa si ya ngozi iyi ayi koma ndiyokhuzana ndi dziko la zimbabwe the government of zimbabwe amwene government ya zimbabwe ikubwezera minda kwa azungu e, azungu amene analandidwa ma farms 25 years ago ana ma 2000 25 years ago ku zimbabwe boma la zimbabwe linalanda azungu minda ndiye azungu ena amene analandidwa mindawa ndi pomwe zimbabwe imalamulidwa ndi azungu Eee independence ku Zimbabwe inabwera mochedwa kwambiri ndichifukwa chake mukapita ku Zimbabwe kuja mukapeza kuti dziko lawo lija ndilomangidwa bwino kwambiri kuli infrastructure yabwino yomafananiranako ndi ku South Africa ee chifukwa azungu anakhazikika kwambiri ku Zimbabwe ndiye anafika mpaka 1980 ali kuti ali kumenekuja uku anthu okuda akulimbana nawo kuti titenge basi titenge boma ee ndiye ku South Africa kuja azungu akulamulira ku Zimbabwenso azungu anali akulamulira ndiye amamvana ndiye kumabwera azungu osiyanasiyana amene amatenga malo abwino amasankha malo abwino nkupanga mafamu awo mmene ku malawi kuja anasankhira kuika ma tea estate chanjani azungu aja mm. komano ku zimbabwe kuja amapanga mafamu osiyanasiyana zimbabwe ijayo it was the bread basket of southern africa eh timamwa mkaka ochokera ku zimbabwe eh zosiyanasiyana zimbabwe ija imapanga produce inali dziko lolemera mm. ndiye atatenga independence anthu okuda a Robert Mugabe kupereka kutenga boma ma freedom fighters gulu la aja ana Robert Mugabe amene an, anali mtchire kumenya nkhondo chifukwa kuzimbabwe anachita kumenya nkhondo aja a Robert Mugabe aja anachita kumenya nkhondo yeniyeni ya mifuti anachita kupanga ma guerrilla awo nkumalimbana ndi boma la azungu ndi boma la azungu lija linali ndi army ya Zimbabwe okay sikuti army inali azungu okhaokha inali mazimbabwe adziko momo ogwira ntchito mboma apolisi army kuma aboma la azungu. Amenewawa amalimbana kumenyana ndi ndani? Ndi ma guerrilla otenga ofuna kulanda boma aja nde olanda boma aja anawina ndikupatsidwa ufulu wawo 1980 eeh nde Robert Mugabe anabwera pamene paja I Gabriel Robert Mugabe do solemnly swear that I shall bear allegiance to the laws of Zimbabwe so help me God eh 1980 imeneyo ndiye atatenga boma lija ndi gulu lake ma fighters aja anena kuti hey, boma tatenga, tilande minda tikufuna mafamu a azunguwa titenge koma azungu aja anali atasayinira azungu ambiri amafamu aja malo aja anali atasayinirana ndi boma eh kuti tagula boma limakhala ngati lagulitsa koma boma lake linali la ndani, linali la azunguso la atsamunda lomwelo ndi limene linagulisa okay ndiye boma la nyowani la, la Mugabe after independence lidanena kuti no malo mafamu tikulanda ndi analanda mafamu aja hey, eh, ma, ma, ma freedom fighters aja amangosankha famu yakuti tukatenga ife amangopasana uka uka amene anali ma veteran aja anatengatenga mafamu aja azungu ambiri anathawako ku zimbabwe anapita kukakhala mu europe britain inapsa mtima kwambiri chifukwa azungu ambiri amene anali ku zimbabwe anali aku britain Eti? Eh, so Zimbabwe was a British colony nthawi ina. Eh, yeah, ndiye azungu ake ambiri amene anakhalira achina Ian Smith anali aku, a- aku Britain. Ndiye eh, anabwerera bwino pamenepo. So Britain inapsa mtima, America inapsa mtima. Onsewa anamuyitana Mugabe kumpanga press kuti ngati mukutenga mafamu anthuwa, you need to compensate them, uwapatse ndalama. You can not confiscate their farms without compensation. Anthuwa aku- they have worked their lives pamenepapa kuyika ndalama zawo kupanga invest kutani kutani and malowaso anachita kugula boma linasaini linawapatsa ma papers. They need to be compensated. Mugabe said no compensation. This is our land. Ndiye azungu aja anapsa mtima America maiko maiko onse azungu anayika ma sanctions pa Mugabe anayika ma sanctions economy ya ku Muga- ya ku Za- ya ku Zimbabwe anatenga chuma chawo. Zija ninkanena ku Malawi kuti Nthawi ya Kamuzu tinkati boma likuyenda bwino chifukwa Kamuzu ankamvana kwambiri ndi azungu aja. Ndiye kunali ma company ambirimbiri, ma company ambirimbiri. Achina David Whitehead omwe aja, ma company ena aja analinso from Zimbabwe, azungu ake amakhala omwewo. Ndiye Malawi muja mtauni muja ma building onse aja azungu aja umapeza kuti amanga onse muja mukuyenda bwino bwino smart neat ndalama zikuyenda anthu amagwira ntchito. Atadana nawo azungu aja anatenga ndalama zawo. Ndiye anasiya dziko lija, ma building aja, zinthu zija m'manja mwanu koma inu mulibe ndalama zo- zoyendetsera. Akusiyirani chi building icho koma mulibe ndalama. nde zimabilding zija zinayambano kumangokhala eya zimeneso zinachitika ku south africa ku south africa so ku johannesburg kuja kuli mabuilding anthu amatchula kuti hijacked buildings hijacked buildings mabuilding amene anali azungu azungu anachokako kuopa kuti eyi mwina independence anthu atipanga zoti anangochotsamo ndalama zawo kusiya dzima buildings zija ndiye anthu amapanga hijack koma zinthu zija n'kumangowola anyway back to zimbabwe ndiye kwachitika chani azungu aja analandidwa ma farms ena anachokako america maiko onse anayika ma sanctions no trade with zimbabwe no pereka ndalama kwa zimbabwe mpaka zimbabwe economy yake inafoira zimbabwe dola ina zimbabwe inali ndi dola yamphamvu kwambiri zimbabwe zim dola yamphamvu kwambiri inagweratu kusanduka trash no value mpaka lero zimbabwe yakanika yayesa kusintha ma- kuti ipange izi ndalama yake imavuta kuti aitani eh kuti igwire bwinobwino chifukwa cha ma sanctions nde boma la zimbabwe lapa- lapanoli layamba kusintha mm, chichokereni chimwalireni mugabe boma la nyuwani layamba kusintha likufuna dziko lake litukuke likufuna zinthu ziyambe kuyenda bwino likufuna eh nde lazindikira layesetsa izi ndi izi maubale ndi russia maubale ndi China komabe ikonomi ijabe simatheka nde azindikira kuti mm, tikonze ubale ndi azungu nde a Trump anawauza kuti ngati mufuna ndikuchosereni ma sanctions zinthu ziyambe kuyenda mukakonze ma mistake amene munapanga amafamu aja of course eni ake amafamu ambiri anamwalira mwalira komano a- ana awo alipo ma, inhe, ma, ma, ma inheritance eh, ya ayenera kuperekedwa ndithu kwa anthu amenewawo eti eh, ndiye um, boma la zimbabwe latenga mafamu 26 amene analandidwa kuti abwezereso azungu ee akuwabwezera azungu ma farms komanso akupereka compensation pafupifupi 146 million dollars us dollars 146 million US, US dollars ziperekedwa kwa mafamilies enanso amene analandidwa kuti akakakonza choncho Ndiye basi ano maubale abwerera mwambuyo, azungu aja abwerera mafamilies awo amene afuna kuzapanga invest abwerera, ma sanctions achoka, chuma cha Zimbabwe chibwerere chiyambe kuyenda bwino bwino, Zimbabwe ikhale ndi ma relationship a normal ndi mayiko aku west. Zimene zikuchitika, zachitika boma la Zimbabwe lavomereza afuna kupanga zimenezo. Ndiye ena akufunsa kuti ndi zabwino ndi zoyipa? Ma farm aja atatengedwa kuperekedwa kwa anthu akuda, ambiri anangowapanga abandon. anaduladulamo mitengo mafamu muja mafamu aja anangofa ena anayamba kuwotchamo mauvuni basi anasiya kupanga produce ng'ombe amene anatenga mafamu a ng'ombe ng'ombe zija anagulitsagulitsa kudyaidya ndiye zimbabwe productivity yake inagwa ndiye panopa ayambano kufunano kuti azungu aja abwerere Yet, if you didn't know, that's breaking news from Zimbabwe. They are bringing back the white people, the white farmers in Zimbabwe. Ndithu ine ndi the black teacher.